Moni ndine Jack nde tili mu nyengo ya Mediterranean Sea ndi nyanja ya Mediterranean ndi ya blue kwambiri blue ochita kukhala clear umaoneka mkati ochita kukongola kwambiri kuchani eti ende pali chifukwa chomwe nyanja ili ya blue choncho chifukwa chake nchoti mulibe ma planktons zomera zimamera pansi pa nyanja zija eti za green kapena tizinyama tomwe timakhala pamenepo kumadya zomerazo ndi chifukwa choti mulibe si- siyoneka nyanja yokuda kapena ya green mmene ama- zimaonekera mitsinje kapena nyanja zina eti nde imaoneka kuti clear chifukwa choti dzuwa limaonekera bwinobwino kuwalira mu nyanja muja nde imakongola kwambiri Chinanso n'choti Mediterranean Sea ndi nyanja yokuya kwambiri. Yokuya chimodzimodzi ndi ma oceans ena eti, imachita kufika 5,000 meters deep. Ndi nyanja yonena kuti imachita serve mayiko angapo eti, pali mayiko ambiri ma Mediterranean countries eti, Middle East, ku Africa, ku Asia, onena kuti onsewo ali around Mediterranean Sea. akuti dzaka 6 miliyoni zapitazo kunali messinian salinity crisis akuti akukhulupirira kuti mediterranean sea yonse inauma inaumiratu mpakana kuyamba kumakhala ngati desert mpakana kufikira nthawi yomwe atlantic ocean inaphwasula pa gibraltar nkupezeka kuti yabweresanso madzi muchani mu mediterranean nkubwereranso kukhalanso chani mediterranean sea ndi nyanja yonena kuti imadaliridwa mu zambiri muli mafuta muli nsomba transport pa nyanja eti maiko onsewo amene ali around amatani amathandizika kwambiri ndi mediterranean sea koma ngakhale nyanja imaoneka yabata chonchi pansi pake pali zinsisi zinsisi zoopsa kwambiri eti ku turkey akuti 2000 years ago kunali city yotchedwa kekova nde kunapezeka kuti kunapanga chivomerezi choopsa kwambiri mpakana city inalowa pansi madzi nkutani madzi ndikuvindikira city ija ikadali pansi pompo kufikira pano akuti anazi chilichonse anachisiya mmene chilili amayitchula kuti ghost city ikadali pansi pa mediterranean sea komanso pali chinanso chinachitika mu chaka cha 2000 munthu wina wa ku France anthu odziwa kufufuzawo. Archaeologist otchedwa Franck Goddio mu chaka cha 2000 anapanga discoverso zinthu zina pansi pa nyanja Mediterranean Sea yomweyo. Akuti mu 8th century munali mzinda ku Egypt, mzinda wake amautchula kuti Heracleion. Tsono mzinda uli ndi mayina awiri. ena amati thonis ena amati heraclion nde kufuna kuphatikiza amangoti thonis heraclion eti ati unali mzinda wachuma kwambiri pambali pa nyanja amapanga matrade osiyanasiyana amagwiritsa ntchito boti unoti kalekalero 8th century malo otchuka kwambiri koma anayiwalikiratu ankangodabwitsa kunena kuti ma historians akale ankakonda kutchula za ma city za heraclion ena amatchula za city ya thonis ndi pamene Goddio ndi gulu lake anapanga discover pansi pa chani pa Mediterranean Sea city yonse ya Thonis Heraclion ili pansi pa nyanja zinthu zawo mastatue oti a milungu yawo ali pansipo zomwe amakhulupirira nthawi imeneyo 8th century BC ndi kalekale kwambiri pansi pomwepo pali mabuilding pali mageti makoma zinthu zoti zimagwiritsidwa ntchito zinangokhala pansi paja nde akukhulupirira kunena kuti kunapangika osati chinthu choopsa chimodzi osati disaster imodzi koma akuti ma disaster onse anangopangika nthawi imodzi akukhulupirira kuti kunapangika chivomerezi kupangika ngati chinamondwe nthawi yomweyonso nkukhala tsunami zonse zinangopangika nthawi imodzi ndikuvindikira city yonse ya thonis heraclion nkukhala pansi pa nyanja basi kupita pomwepo kufikira pano ndizonena kuti mzindawo uli pansi pa nyanja katundu wawo yese zinthu zawo zonse zili mmene zinalili koma zili pansi pa mediterranean sea koma mukayiyang'ana mediterranean ija imangoneka ya ya bata yokongola dzuwa likamawaliramo kuchita kusangalatsa koma pansi pali zinsisi zikuluzikulu zinsisi zoopsa kunena kuti mizinda ndithu miyoyo ili pansi pachani inathera pansi pamenepo anangozisiya zina zoti zikhale ngati manda pamene ena opitiriza kufufuza akadafufuzabe kuti kodi nzazikulu bwanji akuti so far anapanga discover 5% yokha ya thonis heraclion eti izo nde zomwe ndikutani ndikutola pang'ono-pang'ono kumbali ya ku mediterranean pamene tikuona nyanja ndiye kwinako tidzipangananso update zikakhala zina mukhale ndi madzulo opambana